m'bale wanga ndikulandire lero mu studio muno mmene tifuna ndithu tikambirane nkhani zosiyanasiyana nkhani imene ndabwera nayo tsiku la lero ndiona kuti love industry yavuta kwambiri nkhani zachikondi zakhathamira madzi muchikondi achita katondo pawambiri chimene ndifuna ndifotokoze ndiona kuti yayi anthu ambiri akuzipha and point yayikulu imene akuziphera ndi nkhani zachikondi Absolutely, absolutely, absolutely. ndataona kuti yayi nkhani zimenezi zisamachitike koma tikhale ndithu pamodzi pano tikambirane tione kuti kodi kwenikweni tingatani amanena kuti moto umapita kumene kwatsala tchire ngati awo azipha kwao kwatha kwatsala kwa inu ndine ndi anthu amene akutionera pakadali pano choyambirira iweyo mawu ako ndiotani makamaka ku nkhani ya suicide kuzipha Ti- tisanapite ndithu mkatikati mwa conversation imene tifuna tikhale nayo tsiku la lero kuzipha ndi solution
eh boss Ah, chinthu choyambirira sindingadziwe chinthu chenicheni chomwe chimachitikira anthu a mm. komano kunena chilungamo depression is real Mm. because pang'ono pokha i did psychology eh? Mm. ndapangako psychology komano kuzipha si solution Mm. komano depression ija pagezacha amakhala kuti Imakhala zoti no- ikutipula Imakhala akuvutika kwambiri.
Mm. komano kumbali yanga ine heartbreak siinandikwapulepoyi Eh, eh, nde- nde- kupatula heartbreak andiranga eh yeah so ndika comment kungotengerapo kuti no ndikudziwa depression mmene imayendera komanso mwina pang'ono at least ndinapangako mwe psychology ndikudziwa mmene anthu amaganizira mmene zimati zimapanga affect Mm. cause energy ndi matenda ndi nkhawa Mm. so if ngati mwina sunatulire kwa anthu ena ake zikhoza kuchitika sizoti no ena amat- amatha kuyankha zoti yayi mwana anamulodza Mm. mwana mizimu yakwawo chanchani komanso tinganeneletu kunena chilungamo depression ija ilipodi, so uh, komano kutengera experience kuti inandichitikirako yotengera kuti no nkhani za malavu za chikondizi mm. aa ndikhoza kunama komano ndisanapite chitsogolo ndikhoza kufunsako kuti no zinakuchitikirako ngati zinakuchitikirako khoza kungotipanga kushare experience pa- kanyengo pang'ono then ine kumbali yanga kutenga ndi understanding ndi mmene zimayendera kaya ku society kaya ndi pa national level chanichani Mm. mmene ndikuzidziwa ndi ineyo ndikhoza kufotokoza mwa bwinobwino Mm. sure wati okay uh, ineyo za malavu za chikondi chikondi tapangapo and heartbreak ikunenedwayo taionapo si chinthu chamasewera kwa munthu amene akuonera pakadali pano amene adasweredwapo mtima si chinthu choti ungasewere nacho ndi chinthu chonena kuti umati ukachi chikakupeza umafira kuti panopo ndi ndi ntchito yoti ndichite ndi ndi nkhondo yoti ndimenyane nayo heartbreak nzanga mwina ndingofotokoza mwachidule kunena kuti ndi chinthu chimene chimati chikachitika chimachitika particularly makamaka kwa munthu amene ukumukonda chikhulupiriro chako chonse chili pa munthu ameneyo okay ya nde umakhala kuti iweyo chikhulupiriro chako chili pa munthu ameneyo nde munthu uja wachita zinthu zosemphana Mm. nde umafira ngati kuti wakupanga betray your trust has been betrayed in that process pamakhala ndithu zinthu zambiri zimene zimachitika choyambirira munthu amene wasweka mtima tulo kugona kugona ndithu ndi chilengedwe chimene mulungu analenga kuti aliyense akuyenera ndithu zifika nthawi imene iweyo ukuyenera kuti ugone usiku uja anaulenga kuti tizigona tizipuma kwa kwa munthu amene wasweka mtima mzanga tulo situpezeka mwina nthawi yayi- yayitali imene munthu umatha kugona ndi 1 hour nde you can imagine kuti from 9 to 5 am 9 pm to 5 am ungogonako 1 hour heartbreak imeneyo eh kwinako ndoti umakhala kuti iweyo ukuganiza makamaka zimene wina uja Eh. wakuchitira chinthu china nchonena kuti chilichonse chimene iweyo chimakusangalatsa pa moyo wako for example mwina umakonda mpira mwina umakonda music mwina umakonda kutchira mwina umakonda kungochita zinthu zina zosangalatsa zinthu zimene zijazi mmoyo mwako

chifukwa chonena kuti akhumudwitsidwa sikuti kuziphako ndi solution koma ndimamvetsetsa ululu umene iwowo akulu ano Ah, ndu- ndikhulupirire ndikhulupirire ndikhulupirire kunena kuti heartbreak si chinthu chimene ungafune kuti munthu wina chimuchitikire chifukwa chilichonse chimene iwe umachiona kuti chimakusangalatsa moyo mwako sichimakoma ndakamba kunena kuti kugona ndoti nthawi imene uli mu heartbreak 1 hour imakhala yochuluka kugona kugona ndoti nthawi yonseyo umakhala kuti ukulingalira zimene zikuchitika ngati iwe umakonda kudya mpunga wa chambo ziwa kuti mpunga wa chambo umene ujawo sukomanso from that particular time mpaka na kumene uzachire ngati iwe umakonda kusewera mpira kaya kuonera mpira kaya macheza ndi boys ziwa kuti zimene zijazi sizitheka iweyo iweyo ukamaona anthu akusekerera kukumana ndi anthu akusekerera umazifunsa kuti koda awa akusekerera chimwemwe chimenechi akuchitenga kuti so heartbreak ndi kanyama kodi koti mwina anthu sitimapanga address komano ndi issue imene ikufunika kuti tizikambirana ndipo taonanso mkulu wina wake amene anazipha mu njamba amene ndithu ndi injiniya ndithu eh nkhani zake ni zachikondi zomwezi munthu ooneka kuti anaphunzira pompo ndi injiniya okay so ineyo ngene jere

several parts kuzi- kui- kui- kuigadabula gadabula komano heartbreak imene imamveka ndithu mandimu mandimu kumveka ndithu mowawa osabwino mwakachaso kachaso eh. ndi heartbreak yachikondi Mm. yazachuma imasinja komabe one way to another mwina ikhale kuti mwina zachuma zake zafika ku worst komabe so which one I think ima Zazi- zazi- zazipeza Eh, komano tikatengera mulingo makamaka average anthu amene akuzipha ambiri akuzipha chifukwa cha nkhani ya zachikondi ine zachumazo zimavuta aliyense chuma chuma. Eh, eh, chuma chikuvuta Yeah, komano experience Oh yeah imene- olenye chikundivuta eh, experience imene ndingafotokoze ndi nkhani ya za olenye chikundivuta eh, zachikondi Mm. so ku zachikondizi ndikumene ndithu tikuona kuti anthu ambiri akuzipha Eh, ndikumene kuku ndikumene inenso ndili nako experience ndifake ndifotokoze nayo kuti kumenekuku zinthu zambiri sizimayenda iwe ngati umagona 8 koloko dziwani kuti kugona 8 koloko nkudzuka 5 koloko heartbreak ikakusinja heartbreak ili simasinja Kwa- kwa asewe ndikuuza nawe Eh. ase dala uyu Namadingo oyimba mkulu uyu. Uyimba. Eh, anayimbapo nyimbo inake

heartbreak imabwera kwa munthu amene umamukhulupirira kuti na uyuyu ndi mapeto uyuyu ine ndifuna ndikhazikike uyuyu ndamkonda ndi mtima wanga wonse konseku ndasewerasewera koma napa uyu ndathera tamaliza pamene inu mwatherapo ndi pamene anzanu amakhala kuti ayambira ulendo akayamba ulendo ndi pamene heartbreak imabwera nde ine sindinamalize
we never know mwina inuyo ndi, ndi, ndi gulu la anthu limene ndithu Eh. njira imene simunadutse ya heartbreak komano kwa ife amene tinadutsa tingofa tingogawana experience kunena kuti zinthu zake zimayenda motani so zinthu zimene zimachitika munthu akaswedwa mtima ndi munthu amene amamukonda kwambiri ndichonena kuti one tulo sitimabwera aliyense samafuna kugona agone a- adzuke nthawi ina yake nde mwachidule cheating siapo cheating siyabwino moti iwe Of course, of course. zitakuchitikira zinasina zinasintha mwina nyengo zako zambiri e, of course kumene kutifika komano tiye tingo Mm. ndiyambire potera kuti mudziwe zinthu zinthu zingapo zimene zimachitika heartbreak ikakupeza

ka- for- for- kamwina for three months nthawi imene ukupanga process za heartbreak zija uzaona kuti iwe tulo tako tizibwera one hour usiku uliwonse two chakudya chilichonse chimene unka- unkachikonda sichimakoma ndingonena mwa njira ina yakuti sumadya Sungadye. ukadya mbamu four umakhala kuti wamaliza three chilichonse chimene chimakukondweretsa moyo mwako kaya kuonera mpira kaya kusewera mpira kaya kucheza ndi boys kaya kuchita chilichonse Mm. chimene chijachi sichimakhala part and parcel cha moyo wako umakhala kuti iweyo palibe chimene chiku- ukuchiona kuti ndi chanzeru pa moyo wako so zinthu zimene zikachitika pa moyo wako mpamene no pamabwera no extent imene anthu ena ajamazanu amadziphera azizwa chifukwa amaona kuti saku- mtendere sakupeza akanika kudya akanika kugona akanika kusekerera akanika kukhala ndi chimwemwe nde amaona kuti nde chifukwa chani ndikukhala ndi moyo ngati mtendere ulibe so cholinga chokhala ndi moyo nchonena kuti tizisangalala Amen. tizikondwera tiziseka ndi anthu koma zonsezi pa iwoyo zatani zachoka Ndi- ndizikhala ndi moyo

mm. nditakusimikiza pano kuti pa anthu ena ake akukondana and palibepo muwiri mwaomo ali ndi experience ya heartbreak Mm. ngati imene mulili nayo inu msanga kunekopo Mm. so ndi langizo lililo limene ungapereke kwa, kwa anthu amene akukondana pakadali pano sanaswane mitima and sanaone malizatsi a, a heartbreak imene amakhalira ungalangize kuti yani mdamvapo munanena kuti kuti pala anthu ena ali in process ali mu process yokondana Mm. ena azipha maperekako zisanzo za engineer wina Mm. mapereka zisanzo za ndani Mm. azipha Mm. ah, kamba ka end result ya heartbreak Mm. so kwa amene akukondana pakadali panopa Mm. mungawapatse langizo lotani for kuti panopa kukhulupirira munthu kukuvuta tonse tikudziwa Mm. so ah, kwa amene akukondana kaya azaswana mitima kaya sazaswana heartbreak ilipo imakhalapo ndipo ilive so kwa amene sanaswekeyo mungamupatse langizo lotani muli pa category ya heartbreak mzanga kwabwera funso uku nde funso ili ndikamaliyankha ndikhala kuti ndikukuyankha iweyo kunena kuti munthu amene ali mchikondi ndingamulangize motani ngati munthu mmodzi amene ndili ndi experience yosweka mtima chimene ndinga- ndingalangize anthu amene ndithu akufuna agwe mchikondi chonena kuti choyambirira love yourself iweyo ukhale priority chifukwa chimene chimabweretsa heartbreak nchonena kuti umafika poti munthu waziyiwala iwe mwini wamba kumkonda munthu uja kwambiri kuposa mmene iwe umazikondera mmene umazikondera iwe mwini nde munthu uja akakupanga betray umafila ngati kuti ulibe chilichonse chimene ukhoza kutani ukhoza kuchita mmoyo mwako pamene ukakhala kuti wazisogoza iwe mwini munthu uja akubwera pambuyo nde munthu uja akamakuswera mtima sizimakhala kuti nzapopo umakhala kuti ah ndili kale patsogolo eh, ine ndi I- I'm still winning and iwe wandiswera koma unali kumbuyo basi tsala kumbuyo kwakoko ine ndizipitirira ndi yani ndi moyo wanga koma vuto la chikondi nchonena kuti chi- chikondi chikamayamba chimakoma kwambiri and chimapanga blindfold chimatseka maso kuti tisamaone zambiri zimene zikuchitika so chimene ndingalangize kwa anthu amene ali mchikondi tiye tikondaneni koma pazikhala ndithu ka space pakati pa iweyo ndi chikondicho kuti eh, if anything happens um, in the process ukhale kunena kuti ulibe ndi ka cushion kunena kuti heartbreak ikumenya yes koma pakhalabe ka relief kunena kuti munthuwe uona kuti kodi uzipulumutsa bwanji so nkhani zachikondi m'bale wanga uli apa ineyo ndifuna ndikutsimikizire kunena kuti anthu akamakondana moja si nkhani yamasewera chikondi chimakoma chikamayenda amavala matisheti ofanana e mwapita kaya kuti mwakayenda mwakadya e whatever komano wina wake akapanga mess up ndi pamene umazazindikira kuti chikondi chija ndi cha satanic and i- iweyo umaona kuti dzikoli si si malo ofunika kuti iwe uzikhala chifukwa chilichonse uma- chimene umachiona umangochiona mwangoyenera kuti ndi chinthu chodabwitsa Yeah, of course okay ndimene afotokozera Mm, ineyo ndatsata mm. ndamvetsetsa maybe uh, mwina anthu akhoza kuyankha kunena kuno just because mwina heartbreak si ndi kuti mulipo Mm. ndino mwina chifukwa chani kuyankhula komano ndimaganiza ngati ino kuzipha kuchako si solution ayi kuzipha because ino kuli ngini zambiri zomwe ino ikabwerano ngati depression cha pena tinayo lese kungozipanga withdraw mwina kungozitaya ndizotheke komano i don't know Of course. ndikambira musiyane Of course. pali anthu ena ake akaifu- akafuluku- imene akambira zoti ine kukhala mwina issue ndikafotokozera mwina anthu eh, Mm. zimapezeka zona kuti mwinano zikundichoka zinthu zija Mm. komano chifukwa ena amangozisungano zimabalisa kwa zima- zimabwera kumisalano of course iliyo mwana kuti heartbreaks munakumane nayo eh, nde ndikovuta kuti munthu adziwe experience yake ino umakhala ndi stress komano kutsutsa ndi nkhani chani komano kuziphako ya society yo kuziphako isiyoyenera kuziphako si solution ndeno Mm.
tifuna tipeze solution yoti no munthu akapanga heart break yo asaziphe okay ine chifukwa ndifotokoze zikuchiwikachiwika Eh. cause anthu amene tikuonawo ene ndi magraduate as engineer eh kuzipha kuzipha Isi- kuli magraduate eh, ma engineer manesi ma chanichani ili the- ngati gani kuli naye ndigera anali wa vision anali organization ene mageso amavepa apo ndi akuluakulu kusuiza tino wathandizanso zinthu zambiri mwina ngati no kutenga mmalawi muno mwe okay So- from, from my experience yeah? ine ndikufotokoza from my experience

Komano- chifukwa okhala ndi nkhani ani nkhani cause mukubakirana cause ndikukana zoti ino mpaka eh. Eh, in addition Eh, mankhwala. kungo- kungoomba mkota Mm. pakadali pano tinene kunena kuti anthu amene akuzimangirira aja tisawablame until iwenso utasweka mtima ndikuona scenario yonse imene imapangisa kuti anthu aja azimangirira ndikuti next episode Tichite- cause ndikufuna ndikufuna solution eh

tikutero ndithu pompano pamene ndithu tizikambirana tizikambirana nkhani zosiyanasiyana makamaka potengera kunena kuti anthu ambiri akupanga commit suicide particularly nkhani zachikondi zimene ndithu zavuta pa town tibwerenso ndi episode ina imene ndithu tikhale tikulowa mkatikati mwenimweni mwa nkhani zimenezi poti nthawi yathu imakhala yochepa Nthawi ino tikuloleni kuti muonere komanso mupange subscribe ngati simunapange subscribe pa channel chimenechi. Tibwerenso ndithu ndi episode ina imene tikhala tikulowa mkatikati mwa nkhani imeneyi kuonetsetsa kuti kuti anthu amazipha chifukwa chani. Until that next time ndingoti ndimakukondani nonse zikomo.